tayibu, alimami ni kuloma fila yera du kɔrɔ mhm. cɛ ni muso don
o b'a yira ni du jɔlen don kuloma fila kan cɛ ye kuloma fan kelen ye muso fana ye kuloma fan kelen ye cɛ kelen si ka du tɔgɔ tɛ ko du muso kelen fana si ka du tɔgɔ tɛ ko du n'i y'a mɛn ko du cɛ ni muso de jɛra o de bɛ kɛ du ye cɛ o cɛ bɛ yen k'a mago tɛ muso ka ladilikan na mhm. a b'a kun fɛ parce que e tɛ sokɔnɔma ye o i bɛ kɛnɛma de ɔ muso de bɛ so kɔnɔ o de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini n'a ma taa juguya sira fɛ dɛ n'a taara ɲuman sira fɛ o de bɛ dɛmɛ don ni tali la hudaybiya san ala kira n'a ka sahabaw ala ta kɔfɛ jɔn y'u kisi a furumuso tɛ an ba umu salama ala kira y'a ka kuma mɛn dɛ bon kuma nin mɛnlen fana kɔ kira ye baara kɛ n'a ye o de fana kɛra sababu ye ka bɔda di alakira ma alakira ma bonya bada muso ka ladilikan ma a ma yɛrɛ fisaya bada k'a fɔ ko ni muso dɔ ka hakilina ye ka baara kɛ n'a ye alakira ma fɛ a mun na hali ka umaru to kutuba la don a ma k'a bɛ dan sigi musow ka furu nafolo la muso dɔ de ma wuli ka gaara d'an ye k'o t'i ye laysa laka haza ya amiral muminin e man kan tɛ ka nin décision ta ala yɛrɛ ko ni wari caman dira an ma e bɛ mun décision ta finalement Umar nana fɔ ko muso bɛnna sawaba ma ale Umar de filila olu minnu ye maabaw ye Ala ka jɔnbaw don alhamdulila olu m'u yɛrɛ bonya ka muso ka hakilina laminɛ an fana kana an yɛrɛ bonya nka kuma nana sira min fɛ o y'an ba de ka sira ye a b'a ni cɛ min cɛ o fana ma mɛn est ce que kuma dɔ la a tɛ se ka kɛ muso nin yɛrɛ fana ka comportement de kama ni cɛ tɛ sɔn ka kuma kuntagala janya bolo wa parce que bɛɛ b'i ka mɔgɔ dɔn dɛ an kɔni ye min fɔ o kɔni ye foroba kuma ye nka cɛ bɛɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn dɔn muso bɛɛ n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ se ka kɛ cɛ ni kun kɔnɔna ka di a bɛ kuma dumanw fɔ muso ye nka muso bɛ to k'a ka kuma ni dérouter k'a yɛlɛma waati bɛɛ ka bila minɛn dɔ kɔnɔ kuma tɛ ni muso kɛra sinamusotigi ye ni cɛ ye kuma daminɛ dɔrɔn muso bɛ se k'a fɔ ma nin ye ne de ye n'o tɛ ni karisa don i t'a fɔ tan n'o ɲɔgɔnna cayara o bɛ se ka kɛ cɛ yɛrɛ fana bɛ kuma kuntagalajan ninnu yɛrɛ dabila ni muso yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ walima a ka di cɛ ye kuma dɔ la n'a ye kuma daminɛ muso ka kuma ni lamɛn ni basigi dɔ ye ani bonya dɔ ye nka e b'i ka kuma la muso bɛ ka arajo lamɛn yan fɛ a bɛ ka tele lajɛ walima a b'i ka kuma tigɛ kuma la a bɛ kuma dɔ fɛ a b'a k'i jɔra n ka telefɔni nka e dun b'i ka sɛbɛla kuma la ale bɛ ka ko wɛrɛ bila a kɔrɔ o bɛ cɛ dɔ fana dusu kasi a b'a ta kɛ sa dakurunɲɛ kelen ni n y'a fɔ dɔrɔn a banna tan n tɛ dɔwɛrɛ fɔ ka fara a kan n m'a fɔ n k'a ta ye o ye o fana bɛ se ka kɛ hali dɔw yɛrɛ fana ta ye muso yɛrɛ ka lahalaya kama a ka di cɛ ye k'a ka kuma fɛɛrɛ cogo min cɛ bɛ kuma kɔrɔ ka d'a kan n'a fɛɛrɛla kuma laban tɛna kɛ abada n'u ma se ɲɔgɔn ma o tuma ɲɛsiranɲɛ fɛ ale bɛ to ka kuma anticiper ka to ka dan dasira la ka dan dasira la walasa fitina ɲɛsiranya kama mun kɔni don dɔrɔn cɛ ni muso kɔni n'u ma fara ɲɔgɔn kan ka to ka ɲɔgɔn lamɛn an kɔni b'a bila du kɔni bɛ sen kelen jɔ de la du tɛ jɔ a sen fila kan abada ala k'an bɛn sababa ma ala k'an bɛn sababa ma nin y'an balimamuso dɔ fana ye a ko ko ale b'a fɛ a ka ladilikan di ale ani silamɛ musow bɛɛ lajɛlen ma a ko ale ni a balimamuso dɔ fɛn dɔw tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ bolo fɛn dɔw a ka musoya minɛn dɔw i n'a fɔ daraw ani musow tɛ taa fɛn minnu kɔ ale y'o dɔ kɛ kado ye k'a di a balimamuso dɔ ma balimamuso ye kado in minɛ o tilala ka kuma dɔ fɔ ale ye ale y'a faamu o kuma kɔnɔ k'a fɔ fɔ ni ala hinɛna musow la n'o tɛ muso caman bɛ sitana ka minɛn kɔnɔ sabu o ka jaabi la ale ma o ko ko wa ko n bɛ min f'i ye ka n kɔnɔna jɛ i ye k'i k'i farati nin ma dɛ ko k'i yɛrɛ bolo fɛnw ta k'o ɲi mɔgɔ wɛrɛ la ko ni muso min ka baara kɛra o ye k'o tɛ lafiya furuso kɔnɔ abadan k'o tɛ kɔrɔbɔ bon ale ma se k'o kuma faamu donc ale b'a fɛ k'an ka ladilikan di furumusow ma yali mɔgɔ ka ɲumanya kɛ k'i bolofɛn ta k'a di mɔgɔ dɔ ma o bɛ se ka kɛ e ka tɔɔrɔ sɔrɔ furu kɔnɔ wa ko nin bɛ muso caman kun na o de bɛ muso dɔw ban ka fɛn dɔw ɲi mɔgɔ dɔw la hali n'a bɛ tiɲɛ u ka taa lafili mais ko n'i y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma i muso ɲɔgɔn wɛrɛ ma k'o ye e yɛrɛ ka furuso lafiya n'a daamu o y'o bannen ye k'e t'o sɔrɔ bilen an karamɔgɔ ko ja
alimami ala k'an bɛn sababa ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakiliman di an n'a tigilamɔgɔ ma ala kira ka kuma dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam fili a fɔ cogo la ko ya ma'ashara nisa la tahqiranna jaratun li jaratiha walaw firsan shat a b'a ko muso jamaw muso dɔ kana jɔn ɲumanya kɛli la muso ɲɔgɔn ye hali ni i ka ɲumanya fɛn dɔgɔya bɛnna saga tɔrɔn de ma saga tɔrɔn i ma fosi sɔrɔ k'a labɛn ni saga tɔrɔn tɛ o labɛnnen kɔ k'i kana jɔn o la dɔ ta i k'a di i sigiɲɔgɔnmuso ma alakira ye nin kuma adressé muso yɛrɛ de la spécialement sallallahu alaihi wasallam o y'o de mhm. an ba Aisha fɛnɛ mhm. muso dɔ nana yahudiya muso dɔ n'a den fila nana deli la Aishatu fɛ mhm. Aishatu yɛrɛ ye tamaro min labɛn k'a b'o dun a y'o tamaro de ta k'o di yahudiya muso nin ma ayisatu ko ale kabakoyara muso nin na a yɛrɛ ma fosi dun tamaro nin na mhm. ka sina ka tamaro tila a den fila ni ɲɔgɔn cɛ ale kabakoyara muso nin ka o baara la ko muso nin ye dugawu k'ale ye k'ala k'ale kisi ka bɔ kaburu laja fitina ma bon fana kuma tor'a kɔnɔ ala kira donna yɔrɔ min na alayhi salam ale kibaruya fɔ ala kira ɲɛna ko mais muso ko k'ala k'an kisi ka bɔ kaburu fitina ma k'o tuma na an bɛ fitina kaburu kɔnɔ wa ala kira ko awɔ k'o tuma na k'a ka dugawu kɛ allahumma inna a'udhu bika min adhabin nar wa min adhabil qabr wa fitnatil mahya k'o kɛlen kɔ ale yɛrɛ m'a ye ala kira ka seli seli la tuguni mhm. n'ala kira yɛrɛ ma nin dugawu fɔ ale yɛrɛ fana kana n'a dugawu la nin bɛɛ y'a yira k'a fɔ muso ye bonya mun ni ɲumanya minnu kɛ ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ o de ye nin mhm. nin y'a bɔ a yɛrɛ de la a y'a di ko min kama an t'o dɔn n'o y'a sɔrɔ a dira ala kɔni kama mhm. nin ko kana kɛ sababu ye abada a k'a ka ɲumanya dabila mɔgɔ min bɛ sarakati di ani hadiya n'o ma hɛrɛ min sɔrɔ a ka furu kɔnɔ o t'o balawu sɔrɔ o ala kira yɛrɛ ko ten alayhi salatu wasalam ko fosi tɛ balawu gɛn ka bɔ yen ni sarakati bɔ tɛ sarakati ni balawu bɛ fɛ ka jigin mɔgɔ min ka sarakati bɔ ka ca balawu b'o tigi de éviter ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sarakati bɔ ka caya o b'a yira k'a fɔ adamadenw bɛ ɲɔgɔn nasalaya ɲuman baara de la o y'an taabolo ye a ka dara dama tɛ hali a ka samara kɔrɔ a k'a ta k'a di mɔgɔ ma samara tɛ maa min na a ka fini kɔrɔ a k'o ta k'o di mɔgɔ ma fini tɛ maa min na nin bɛɛ dabilara sisan n'o tɛ an baw tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni nin ye o ka fɛn kɔrɔw ta hali sɛnɛjalan e b'a ye maa bolo sa k'a di maa ma wa N'an bɛ siran ɲɔgɔn bolofɛn ɲɛ parce que a bɛ bɛɛ kun de la n'i y'a y'a ta k'a d'i ma a y'a d'i ma kun dɔ la i kan'a dun dɛ i kan'a don i la dɛ mais ni muso nin don a tɛ sigi yɔrɔ kelen dɛ a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa e yɛrɛ fana bɛ siran e min y'o di e minnu kuma mɛn e yɛrɛ bɛ siran ɲumanya ɲɛ sa i tɛ ɲumanya kɛ tuguni walima a dira e min yɛrɛ ma e yɛrɛ bɛ tila ka siran nin ye nin di ne ma kun jumɛn kama sira si t'an ni ɲɔgɔn cɛ kori a ma dabali dɔ k'a la dɛ bɛɛ sina ka siran ɲɔgɔn bolofɛn ɲɛ ten parce que sitanɛ de bonyana an ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn bolofɛn ye ka to yen n bɛ mun fɔ n balimamuso ye a kana mɔgɔ ka kuma minɛ ɲumanya waati a seko ye mun ye a k'o kɛ a ye nin mun kɛ a ka camanba de fara nin kan ale bɛ k'a kɛ ala de kama ala bɛ nin don a ni balawuba de cɛ wa a fɔra ko tɔɔrɔ min b'a sɔrɔ furuso la dɛ au contraire ala bɛ nin kɛ hɛrɛ de hali n'i ka furu ka gɛlɛn i ka saraka bɔ ka ca ala b'i ka furu nɔgɔya eh, kuma tɛ e bɛ ka saraka bɔ k'o ka kɛ a dama tɔɔrɔ ye k'e sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ o ye mɔgɔw ka kuma ye o tɛ ala ta ye ala k'an bɛn sawaba ma ustaz hud an balimamuso dɔ ko ale bɛ furu la n'a cɛ ale fa banna a wolofa o fatura a woloba o fatura a mɔmuso o fatura mais a mɔkɛ bɛ yen bon a bɛ se ka kɛ a fa wolofa ye walima a ba wolofa mais o tɛ yan o bɛ jamana wɛrɛ kan an sigiɲɔgɔn jamana dɔ kan o de ye wele bila a ma an famana kosɛbɛ n b'a ɲini fɛ yanni ka se ne yɛrɛ ka don laban ma i k'i jija i kana an ka ɲɛda ɲɔgɔn kan sabu an si bɛ yɔrɔ min na an bɛ don makɔnɔ na ale ye sira ɲini a cɛ fɛ k'a b'a fɛ ka taa yen ko cɛ ko ko ko taali in tɛ ban ma mais k'e man ka déplacer ka bɔ yan ka taa yɔrɔ la ko fo i ni zuma harami ka taa ɲɔgɔn fɛ bon o taali ko in de bɛ sen na ko ale yɛrɛ bɛ taali ko fɔ la ale bɛna musaka ɲini mɔgɔ dɔ de fɛ n'o tɛ se t'ale cɛ ye k'ale bila ka taa o la mais a jigi bɛ mɔgɔ dɔ de kan ala kɔfɛ n'a taara fɔ ɲɛna o de bɛna transport d'a ma ɔ o dun k'ale ka transport bɔ ka tila ko ka Zuma Haramu ka transport bɔ ka d'ale kan tiɲɛ na o fana tɛna se ka kɛ o tuma ale ka nin taali ko in ko dulonnen bɛ nin de la k'an bɛna se ka mun fɔ ale n'a cɛ ye nin taali ko in kan. ala k'an sababa bɛn. fi'ilan muso ka voyage. voyage min ni a bɛ se su kelen ni tile kelen a bɛ se k'o kɛ taama o taama na. sariya b'a ɲini a ni maa ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mun y'a ka zuma harami ye a furu haramiyalen don mun kan o ye silamɛya ka fɛn ɲinini ye bon hali n'o y'a sɔrɔ silamɛya dɔnnibagaw u bɛ tila ka kuma fɔɲɔgɔnkɔ dɔɔni bɛ n'u ka kuma n'o ni ɲɔgɔn cɛ ni zumaharamu ma sɔrɔ kuma tuma min na voyage wɛrɛ bɛ se ka a bɛ se ka daga ka sɔrɔ ni zumaharamu tɛ kuma kuntaala surun na dɔnnibagaw dɔ b'a fɔ madama ni muso bɛ sɔrɔ sira kan muso wɛrɛw bɛ yen voyage sira in kan minnu ye dɔnni ni danaya ye c'est à dire k'a fɔ ninnu tɛ tiɲɛnikɛla musow ye n'o bɛ sɔrɔ sira kan k'a fɔ sariya bɛ se ka jɛn n'a ye a ka voyage bon o yɔrɔ in ne an bɛ se k'ale ka sotigi lafaamuya ni o de ye parce que nin ye a ka taa bɔ ne kɔni nin ye jigiyaba de ye a ka fɔ ko fa tɛ balo la ba tɛ balo la mɔmuso tɛ balo la mɔkɛ kelen min bɛ yen o de ka tila k'a ɲini k'a fɔ n bɛ fɛ n ka taa bɔ yen yaani o ye fɛn ɲumanba de ye donc nin ka jɛn di k'a fɔ a ka taga la o ka ɲi mais ni transport ni fɛn sera fo a bɛ taa ɲini mɔgɔ wɛrɛ fana de fɛ an bɛ se ka ko fɛn k'a nɔgɔya ni mun ye o yɔrɔ in na ka cɛ in lafaamuya a ka a k'a dɔn ko silamɛya dɔnnibaga dɔw bɛ yen surtout imamu shafi'i bɛ olu la mun ye k'a fɔ ko ni muso in bɛ nana voyage mun kɛ a bɛ taara yɔrɔ mun na o de bɛ ɲɛɲini k'a dɔn dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ a baga bɛ fɛn na ale yɛrɛ bɛ jɛre k'a ɲini a bɛna voyage société car mun na a ka danaya muso wɛrɛw ɲini o société in na muso in ka voyage don bɛ bɛn minnu ka voyage don ma u ka voyage ɲɔgɔn fɛ ni o bɛ ka ban sariya bɛ se ka diɲɛ d'a ma a ka taa a ka voyage la o ye la zumaharamu ko k'a fɔ muso n'o ka voyage ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ silamɛya ka fɛn ɲinini don ala kira y'a fɔ k'a gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ mais dɔnnibagaw bɛ nɔgɔya minnu don a la ni muso yɔrɔ bɛ sɛrɛkulu la minnu ni olu tɛ tiɲɛnikɛlaw ye donc baasi foyi tɛ a ko a bɛ se ka fara olu kan ka taa ala ka sɔrɔ an balimamuso dɔ fana ko k'ale bɛ denmisɛnnin finiw de feere den sous-vêtementninw ni dulɔkinin minnu bɛ don den naani na ale b'olu feere a cɛ ma ban a ka feere ma komi ko cɛ ko ko n'a bɛ feere kɛ ko foto bɛ fini minnu kan k'a kana na olu de feere olu fini dun dɔw b'ale bolo ale y'u caman san u b'ale bolo ale bɛ k'olu feere ko feereli ninnu ale b'olu baara min kɛ sariya la ko yali ko ale nɔ bɛ minɛ o la silamɛya sariya fɛ wa eh, ala k'an sɔn bon foto ko ye
fɛn dɔ ye foto n'o o ye ja mun bɛ an bolo eh, siga tɛ mun na hadisa nana ka foto ka ja haramuya ani gɛlɛya b'a la lahara don na a tigiw bolo mais ja jumɛn de ko don mhm. voilà o de fɔɲɔgɔn bɛ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ o kan bɛɛ bɛnna jiri mɔgɔnin kan mhm. bɛɛ bɛnna dessin ninnu dessin ninnu kan mhm. mais mun ye ja minnu bɛ ta an ka bi ja laban ja k'a fɔ ko o tɛ don a kɔnɔna na mhm. bon bali dɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ mun yɛrɛ ye tulonkɛfɛn ye mun bɛ kɛ ka denmisɛnninw ɲɛnajɛ parce que n'a fɔra ko jiri mɔgɔ de ye haramu ye c'est que mais bebedennin minnu bɛ kɛ ka na fo ka denmisɛnnin de ye olu bɛ dilan pour que denmisɛnnin ka ɲɛnajɛ n'a ye o tɛ don haramu kɔnɔna na tan n'a bɛ fini na foto bɛ fini na foto in yɛrɛ mun ni o y'a sɔrɔ est-ce que a bɛ se ka ye kɛnɛ kan a bɛ se ka ye kɛnɛ kan n bɛ se ka da mun na ne hakilina bɛ o minɛ o ye foto foto bɛ yen a foto da a foto tɛ sɛbɛn ye maa o maa n'i tɛ se ka ja min yɛrɛ ye kɛnɛ kan i n'a fɔ muso dɔ bɛ lahala dɔrɔn cogo dɔ la o yeli o ye ka haram ye donc o foto in fana donlen fini na o yeli fana bɛ kɛ haram ye nka foto min n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko e bɛ se ka o tigilamɔgɔ yɛrɛ ye kɛnɛ kan ka sɔrɔ o tɛ don haramu kɔnɔ mhm. o ja yeli tɛ don haramu kɔnɔna na mhm. donc o yeli fini na surtout denmisɛnninw ka fini don n bolo o man ka don haramu kɔnɔna na nka subuha mhm. pour que ka se ka madame ale o tɛ ban ale cɛ ma ka se ka siga bɔ a yɛrɛ la pewu a kan ka mun kɛ a ka finiw feere donc o dessinw tɛ fini mun na Ayi n'o y'a sɔrɔ a fɔ dɔw dalen b'a la k'a fɔ ko o photo ninnu bɛ fini min na o fini tɛ haram ye mais dɔnnibaa dɔw bolo haram don donc n'ale cɛ dalen bɛ o de kumakan na a bɛ cɛ ka kumakan labato a ka fini wɛrɛw feere fini min ni photo t'a la ne kɔni bɛ da mun na o ye k'a fɔ ko photo minnu y'an ka mun bɛ ta n'an ka appareil fɛn photo ninnu ye olu tɛ don ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye haramuya min fɔ foto la a tɛ don kɔnɔna na fo n'o y'a sɔrɔ e man kan ka fɛn min ye fototigi yɛrɛ la n'o de bɛ foto la o yeli fana ka haramu ye ne dalen b'o la mais n b'a dɔn dɔnnibaga wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu bɛ min ka de k'a fɔ foto sugu sugu ja sugu sugu a bɛɛ ye haramu de donc n'ale kulu de la a ka cɛ ka kumakan labato jango cɛ m'ale bali feere yɛrɛ la pewu a ko de ko foto bɛ mun na a t'a fɛ o de ka feere a k'o yɔrɔ majanya a ka commerce la k'a ka feere tɔ kɛ
Cheikh Abdallah n balimamuso dɔ y'a ka lahalaya ɲɛfɔ an ɲɛ na eh, lahalaya in a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban mais a ka kuma sinsinna yɔrɔ min kan k'a bɛ dugawu ɲini an fɛ a b'a ɲini an fɛ fɛnɛ n'an ye silamɛ cɛ sɔrɔ min mago bɛ a ka ala ko n'a ka diinɛ ko ni ala kira labatoli la sallallahu alaihi wasallam n'o bɛ furu ɲini na ale mago bɛ furu cɛ la sabu k'a tun maminɛlen don cɛ dɔ fɛ yanni a ka don cɛ in fɛ yen ala y'a kɛ cɛ fatura cɛ fatuli fana o kɔfɛ cɛ somɔgɔw nana a laɲini k'a fɔ k'u b'a fɛ k'a furu ala ma kiti o kow la olu kow nana dabila ale kɔni sanama a y'a ye k'a fɔ muso ka to ten k'a sɔrɔ i tɛ furu la o tɛ ko ɲuman ye adamadenya la sanko diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na o tuma k'a b'a kan bila an ma n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ silamɛmuso ɲini k'ale kɔni tabiya kɔni na silamɛmuso don a bɛ ala bato wa a kɛlen don ka hijabu ta fɛnɛ ni cɛ fɛnɛ bɛ na o k'a fɔ cɛ ɲɛ na k'a fɔ mɔgɔ min don hijabu b'a tigi la sabu ni mɔgɔ min y'a kɛ ka jateminɛ cogo wɛrɛ ye n'o mana sɔrɔ o cogo la o kana kɛ ko labilali sababu ye k'a bɛ dugawu ɲini an fɛ kosɛbɛ k'an ka dugawu k'a ye ni ala subhanahu wa taala y'a ni cɛ min ka furu latigɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye diɲɛ ani lahara ko n k'o dugawu ɲini karamɔgɔw fɛ
comme e y'ale ye i bɛ silamɛ cɛw fana dɔn an b'o ko to e yɛrɛ bolo siɲɛ kelen e k'i jija olu kow la an kɔni bɛ mun fɔ an balakaw ye tiɲɛ yɛrɛ la maa caman bɛ furu ɲini nka n'i wulila k'i bɛ fɛn fɛn dɛmɛ i bɛ to ka taa bɔ ko wɛrɛ kɔnɔ fɛn ninnu kɔnɔ mun bɛ to ka mɔgɔ timinangoya parce que cɛ caman b'a fɔ mago bɛ silamɛmuso de la n'i ye silamɛmuso ɲini e yɛrɛ bolo o cɛ bɛ tila ka na ni kun wɛrɛ ye tuguni mhm. mun bɛ tila ka e yɛrɛ fari faga ni ala ko tɛ e yɛrɛ bɛ nimisa kun jumɛn na i donna a la muso caman b'a fɔ mago bɛ silamɛ cɛ la mhm. e yɛrɛ b'i jija ka cɛ ɲɛnama dɔ ɲini a ye mhm. nka n'a ɲɛ dar'o kan kaban ale mago bɛ fɛn wɛrɛ de la mun tɛ diinɛ nin ye a bɛ tila ka bɔ ni kun wɛrɛ ye tuguni e min y'i jija o baara la ni ala ko tɛ e bɛ nimisa i ka baara la an kɔni bɛ mun fɔ nin fan fila ye u b'a f'u da la cogo min ni ka taa sɔrɔ a b'u kɔnɔ muso man'a f'a mago bɛ silamɛ cɛ la a k'a bila a kɔnɔ fɛnɛ ni ala sɔnna n ye nin ɲini ala fɛ de ala b'a nɔgɔya ni ala sɔnna ala b'o fɛnɛ nɔgɔya cɛ fɛnɛ man'a f'a mago bɛ silamɛ muso de la fosi t'a kɔnɔ ni o tɛ n'a y'a bila a kun na a ka ca a la fɛnɛ ala taala b'o nɔgɔya sinon an bɛ dugawu de kɛ a ka hɛrɛ bɛ cɛ min ka furu la Ala k'o nɔgɔya a ye, ya rabal alamin, a ka hɛrɛ bɛ cɛ min ka furu la Ala k'o nɔgɔya a ye, ya rabal alamin, ale ani an balimamuso fɛn fɛn ka ci ma se yan fɔlɔ, naamu, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka furu nɔgɔya an balimamuso bɛɛ ye, amin, Ala ka furu nɔgɔya an balimakɛ bɛɛ lajɛlen fana ye, amin, ya rabal a ka kɛ furu fana ye furu min na taa kɛ furukututu ye Amin. fo arijinɛ kɔnɔna na. ya rabal alamin. Naamu.
Naam, an bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu kɛ cɛw fana ye sabu nin yɔrɔ in dɔ ka fɔ cɛw fana ye fɛn tɛ minnu bolo u ka tali kɛ ni tali bɛ ka kɛ a ɲɛma a ka ca Ala fɛ nin yɔrɔ ninnu bɛ bɔ a la o ye an ka ladilikan ye ka ɲɛsin cɛw ma an bɛ min da o kan o ye an ka ɲininkali laban ye n'o ye an balimamuso dɔ fana porobilɛmu dɔ bɛ ale da la porobilɛmu in kɛlen bɛ k'ale fana hami an bɛ hakɛto ɲini lamɛnjɛkulu fɛ kumaw bɛɛ lajɛlen ni u cogoya don ale ko k'ale furulen don a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn kan ko mais an y'a fɔ cogo min na lamɛnjɛkuluw ka hakɛto adamadenya kafoɲɔgɔnya wagati la k'ale mako bɛ a n'a cɛ ka ɲɔgɔn lasɔrɔ hakɛ minnu na ko cɛ tɛ ka sɔn k'o hakɛ dafa ale ye k'o de degun b'ale kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc k'ale b'a fɛ k'an ka ladilikan di ale ma o yɔrɔ ninnu kan walima ka ladilikan di a furucɛ yɛrɛ ma sabu ale bolo furu kɛra kun dɔw de kama o kun dɔw ye nin ye mais ale b'a fɛ ka nimisiwasa sɔrɔ cogo minnu na ko cɛ tɛ sɔn cɛ mana cɛ b'a fɔ ko seko de ye nin ou bien dan de ye nin n tɛ tɛmɛ nin kan mais o dun b'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ka hakɛ min ɲini ale m'a ka hakɛ sɔrɔ naam ustaz
Ala ka sababu bɛ adamadenw dancogo la o tɛ kelen ye dɔw fari funteni ka bon kojugu a bɛ cɛ la a bɛ muso la i b'a sɔrɔ peut-être n'a yɛrɛ bɛ cɛ la o ka nɔgɔ dɔɔnin ale bɛ se ka muso filanan ta a bɛ se ka fɛn o bɛ se k'o nɔgɔ dɔɔnin n'a bɛ muso de la yani sariya bolo ale bɛ se ka da cɛ kelen dɔrɔn ma o ye gɛlɛya dɔ ye yani mun don o de la a bɛ ɲini k'a fɔ ko cɛw ka ɲɔgɔn faamuya bon olu ta ye mun filɛ nin ye ne y'o fɛn min ale de cɛ de kan ka jɛ ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko eh, n'a fara dilan u ka na damu min nɔ laɲini tɛ k'a fɔ ale cɛ ka hami n'a yɛrɛ ka damu ye ka ɲinɛ muso kɔ o fila bɛɛ lajɛlen ka damu sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o de b'a to mhm. ɲɔgɔn faamu bɛ na o ni ɲɔgɔn cɛ sɔ n'a kɛra dɔrɔn k'a fɔ ko cɛ kelen dɔrɔn de mako bɛ ɲa mhm. muso mako tɛ ɲa toujours kuma bɛɛ kuma bɛ caya furugufurugu bɛ caya mhm. cɛ bɛ se ka jigin a tigi kɔnɔna na Ka u b'u yɛrɛ dɛmɛ ni hakilina wɛrɛw ye minnu n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko teliya kojugu de bɛ cɛ in na o bɛ se ka kɛ bana ye mako bɛ furakɛli la ka bɔ cɛ k'o furakɛ walima n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o yɛrɛ tɛ yɛrɛ n'an bɛ se ka min fɔ ninnu mako bɛ o ka wuli ka se docteur ma yani u bɛ se ka ladilikan dɔw di ladilikan minnu ni u bɛ o dɛmɛ k'a to eh, nin yɔrɔ in bɛ se ka tɛmɛ mais hali n'o ladilikan yɛrɛ fana tɛ toujours ko in bɛ segin ka taa cɛ de ma degun bɛ muso de da la muso b'a ɲɛfɔ a cɛ ye cɛ k'a lamɛn wa a ka muso dɛmɛ fana degun wulili la wa muso fana ka cɛ dɛmɛ cɛ ka kan ka mun de kɛ n'ale y'o fana cɛ ka kan ka mun de kɛ mun bɛ se ka degun in wuli bon kɔmi kuma nana cogo min n'a bɛ jaabi ni o cogo fɛn min ye mun bɛ se ka kɛ ani mun ye dilan ɲɛbila ninnu o bɛ se ka mɛn olu la kosɛbɛ yanni ka to dilan yɛrɛ ka na mais nka an bɛ kuma kɔni kuncɛ ni min ye kuma na a ɲɛfɔ ka gɛlɛn a ɲɛfɔ ka gɛlɛn n'o y'a sɔrɔ a bɔ bana don cɛ ka fɛɛrɛ ɲini furakɛli ko la wa ni bana yɛrɛ fana ni bana fana yɛrɛ tɛ yɛrɛ ni o sera o fila sera ɛɛ o sera dɔkitɛriw ma mun ye surtout urologie mɔgɔ ninnu ou bien quand même n'Ala sɔnna b'o bila sira ni sira ye mun b'a kɛ yanni nin degun ka bɔ an balimamuso dɔ la sinon ni degun in tora ka to yen a bɛna kɛ fitinaba ye o ni ɲɔgɔn cɛ donc cɛ ka o yɔrɔ fan miiri dilanko in ma dabɔ ale kelen ka lafiya kama mɔgɔ fila bɛɛ ka lafiya ka sɔrɔ a kɔnɔna na wa u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni o sira ye mun b'a kɛ n'a tɛ bin haramu kɔnɔna na Sheikh Abdallah an b'a ɲini i fɛ n'i bɛ min fara nin kan i ka tila ka an ka kuma laban fɔ an ka sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ waati ye dɔɔnin kɛ yɔrɔw ka jan cɛ n bɛ fitinin dɔrɔn de fara usayi hudu ka kuma kan yɔrɔ cɛ caman bɛ yen olu b'u yɛrɛ dɛmɛ ni fura ye walasa farikolo kɔrɔ finteni bɛ se ka bonya cogo min musow fana caman donnen don a fura sugu tali la sisan yɔrɔ dɔw dayɛlɛlen b'u bolo n'o ye musoya danbew ni musoya gundow ye bon a fura b'u bolo fura ninnu tali la o bɛ dɔ fara muso fana ka farikolo finteni kan bon n'o y'a sɔrɔ an balimamuso fana ka baara ye o de ye parce que o de bɛ f'u ye ka da kan n'o kɛra farikolo fana bɛ lafiya cɛ fana mago bɛ mun na a b'a sɔrɔ teliya la nka n'o y'a sɔrɔ muso b'o de baara kɛ o b'a yira k'a fɔ ale bɛ ka dɔ de fara farikolo finteni kan mun ka bon a cɛ ma o bɛɛ ye ladilikan min bɛ di muso ma o la o fana k'o de dabila walasa farikolo hakɛ ni cɛ ta ka taa n'o kɛra tɔɔrɔ bɛ bɔ a kan a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ ka tɔɔrɔ ɲininen don k'a lase u yɛrɛ ma i n'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen ale dan ye kelen ye su kɔnɔ mais a bɛ fura ta yɛrɛ bɛ jɔ a la bon o fura tali b'ale bila fo ka saba min naani falo ko de ɲini walasa yɛrɛ ni bɛ se ka lafiya bon n'o fana ma bɛn ni o muso ye ni muso bɛ k'i plaindre cogo min o cɛ sugu fana muso b'i plaindre a la k'a ka ca a ma de bon n'o kɛra dɔrɔn o y'a dama degun ye karamɔgɔkɛ ye mun fɔ a bɛ se ka kɛ bana ye cɛ la i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ nature farikolo finteni ka bon ka tɛmɛ a furucɛ kan bon cɛ dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ farikolo finteni yɛrɛ kun ka bon mais taalen ɲɛ caman de bɛ ka bɔ a la o tuma na o cɛ ta bɛ jateminɛ bana de o bana de b'ale la a fana bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ fura dɔw ta n ko ni cɛ y'i hakili to a yɛrɛ la kuma dɔ la i yɛrɛ bɛ si janba sɔrɔ k'a sɔrɔ dɛsɛ dɔ bɛ yen a ma na i fan fɛ fo ka taa se furakɛli ma i b'i mago don i yɛrɛ la parce que an ka jamana nin kɔnɔ karamɔgɔ an tɛ kunbɛli kɛ an bɛ furakɛli de kɛ k'a fɔ ko bana bɛ ka na an ka fɛɛrɛ dɔ kɛ k'an to nin fura ninnu kan bana ninnu tɛ fɛrɛ an ma an t'o kɛ fiyewu bana nalen kɔfɛ de ka mɛn an bɛ sɔrɔ ka furakɛli daminɛ bon o b'a sɔrɔ bana digira dɔw la hali n'i ko i bɛ furakɛli kɛ gɛlɛya bɛ don a kɔnɔna la o tuma na n'o sɔrɔ cɛ man kɛnɛ bana kɔni o bɛ furakɛ d'o ye wajibi ye muso yɛrɛ bɛ se ka cɛ dɛmɛ ni o fura dɔ ye walasa cɛ yɛrɛ bɛ se ka lafiya cɛ yɛrɛ fana bɛ se ka se dɔgɔtɔrɔso la a b'o fura dɔw fana ɲini k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye walasa a bɛ se ka lafiya hakili la yɛrɛ delila ka welewelemada dɔ kɛ furako la yan a bɛ se ka k'i fana ka palan ninnu fan bɛɛ sɔrɔ o tuma na n'a sera i fana ma yan i bɛ se ka dɔ d'a ma walasa a fana bɛ se ka lafiya cogo min na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ mun kɔni don u kan'u dogo ɲɔgɔn na dɔrɔn a kuma sugu jɔ man di cɛ la quoi o tuma na ni muso y'a kuma fɔ a kan'i dogo a la o tuma u ka fara ɲɔgɔn kan u ka hakilina dɔ da ɲɔgɔn kan walasa fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min an bɛ dugawu de kɛ ala ka fura ɲuman d'a ma ala ka u bɛɛ mm. karamɔgɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ye ni haminako bɛ maliyɛn na bi kɔni jamana nin ka haminako don mun bɛ jamana kɔrɔn fɛ mun bɛ jamana tilebi fɛ an bɛɛ ka haminako ye basigi de an bɛɛ ka haminako ye jamana ɲuman bɛ se ka bɔ a la cogo min an bɛɛ ka haminako ye jamana bɛ se ka se sɔrɔ cogo min mm-hmm. an bɛɛ ka haminako ye fitina tasuma bɛ se ka duga jamana kɔnɔ cogo min wa an ka haminako fana ye mm-hmm. basigi bɛ se ka jigin an ka jamana kɔnɔ parce que an bɛ ɲɛmaa min nɔfɛ n'o ye kira ye sallallahu alaihi wasallam ala kira ka dugawu fan caman na a b'a ɲini ala fɛ k'ala k'a kisi fitina ma k'a kɔmɔgɔw kisi fitina ma a bɛ dugu min kɔnɔ fɛnɛ k'ala k'o fɛnɛ kisi o tuma jamanaden ɲumanya dɔ de fɛnɛ ye nin ye k'a fɔ k'an bɛ jamana min kɔnɔ ala k'a kisi fitina nasira o nasira bɛ yen ala ka hinɛ an na k'a bɛɛ lajɛlen gere k'an bɛɛ lajɛlen ɲuman bɔ fitina nin kɔnɔ ala kana fitina nin kɛ sababu ye ka maa si de sɔrɔ a ɲini masa taala fɛ ala ka arijinɛ nɔgɔya an ye k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma k'a ɲini ala fɛ hakili ɲuman ni dusukun ka lafiya ala k'o di jamanadenw yɛrɛ dama ma fɛn kana b'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye k'u yɛrɛ dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ walima ka hakilinataw yɛrɛ fana kɛ ka ɲɔgɔn bila basigi dafalen ala k'o di an ma ni mun y'an sɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen ye ɲuman bɔ k'an kisi ka bɔ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma haza wasɔlilahuma wasalim wa barika ala muhamadin

nɛgɛ karafe o y'an balimakɛ isa kulubali baba mɔgɔ min tun b'o kɛrɛfɛ k'o dɛmɛ ɲininkaliw laseli la o y'an balimakɛ muhamadu tarawele an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli bila ka taa ala ka jɔnkɛni ma an'a ka denbaya bɛɛ kelen kelen an balimakɛ an'an kanubaga sheikh abdulatif konate an ka foli bɛ se a fana n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw mali kɔnɔ ani mali kɔkan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an tɛ foli kuncɛ n'an m'an ka imam fo a sheikh usman salih ale ma kɛnɛ sɔrɔ bi